mwaswera bwanji amalawi kwina kulikonse kumene muli ndikulandireni mu podcast ya lab 20 this is the hot seat imene timakhala tikubweretsa alendo osiyanasiyana komanso kucheza nawo nkhani zosiyanasiyana leronso ndakubweretserani phungu wa nyumba ya malamulo wa dera limene limati dedza mlunduni boma limene la dedza komanso ndi chief whip wa chipani cha Malawi Congress Party anakhalaponso nduna maboma angapo kuphatikiza boma la Malawi Congress Party imene yapitayi amati Tonse Alliance of course zidazasokonekera nthawi ina nde ayankha muno kuti kodi zidasokonekera za tonse zidasokonekera pati koma iwowa ndi honorable moses kunkuyu ndimatikana nawo tsiku la lero dzina langa ndi antony midwa manda choyambira honorable simbeni moyo ayi feso tilipo ndithu kuli bwanji ku constituency constituency kuli bwino Mhm. Ah, kwatiye kasumbu natsawatiye Mhm. komanso madera onse akudedza mlunduni Mhm. kuli bwino kukhala bwino kokuti chauta akutisamalira koma mavuto nde ndi osayamba Mhm. zimene tikuyembekezerabe nzokuti kubomaku atithandiza kuti mwina tikamanena kuti zili bwino tidzikhala kuti sitikungonena foti tili moyo Mm. koma tikunena chifukwa chakuti anthu akukondwera alima agulitsa mitengo yabwino apeza zipangizo za ulimi akukondwera kuti agula kanjinga ndi timalata ah, zimene tapempha kaya mabridge masukulu ndi misewu zokonzedwa ndiye kuti mwina kuyankha kwathu nkudzakhala kolunjika kuti zili bwino pano kuti kuti zili bwino fe ndi kuti chauta akutisungira moyo azanonso ah, ch- ah, just last year Mm. aka- tikawapatsanso moni amayankha choncho Okay. inuyo muli mboma Okay. dziko linoli inu muli mboma anthunso timayankha choncho muno kuti ah, tungokhalira choncho momwemo Okay. mmene mwayankhira inu apa Okay. chifukwanso zinthu akuti zi- zidali worse munthawi yanu All right. Worse, bwana zoti zinali worse. nde ndanena zokuti mulimiyo ndiolakalaka kuti tsiku lina ndidzayankhe kuti tili bwino. atalima ndiye kuti zipangizo wazipeza pa mtengo wabwino koma akalima mulimi kukondwera kwake kwambiri akamaliza kulimalima kukolola kuti apite kumsika akagulitse akagulitse mtengo wabwino akagulitsa ndi amatha kukagula zipangizo zina zoti alimenso chaka china amatha kukagula malata amatha kukagula njinga ndiye ndikuti amati zake zili bwino ndiye mwanena zoti anzathunso ankayankha zimenezo Mm. chaka chapitacho nde mupite mubwerere kwa mlimi uja mukangomufunsa kuti chaka chatha kuti munkayankha kuti simuli bwino nde tatiuzani chaka chatha ndi chaka chino chifukwa chaka chatha mmene munkati simuli bwinomo mudalima foja padakali pano muli mutagulitsa kale chaka chatha mmene munkati sizili bwinomo munali kuti mwagulitsa matumba a chimanga 5 kugula limodzi la fetereza koma nkuti lero mukamati zili motani tayerekezani chaka chatha ndi chaka chino koma nkuti nthawi imene anthu akudya chitedze ngakhale kuti anthu anka- a- a- anthu- anthu ngakhale kuti ankalima imene mukufotokozera muti achi- achi- achikumba anka- koma anthu ankadya chitedze mdziko muno honourable kuti you were the minister of information yeah. mumayenera kudziwa nkhani kuti mdziko muno zinthu zinadula kwambiri ngakhale pano pasi zinachipa koma zinthu zidadula kwambiri ndi kudula kwa, kwa zinthu kwambiriku zidayambira mu nthawi yanu Anthony pali chinthu chimodzi chimene generation inoyo ikumapanga chimene sichikutithandiza kuti chauta atatipatsa mpata wosintha zinthu tidzazisinthe ndiye chinthu chimodzi chabodza Mhm. munachiwonapo chitedze Mhm. munachigwirapo chitedze nkuchidziwa Wa- chikamadyedwa chitedze mmati chikudyedwa motani akati anthu amadya chitedze tanenani anachidya motani yeah, koma inu munali No, no, no, no. inu- inu- no Actually, because- because nthawi imene What honourable I'm trying honourable to tell you ndi chakuti yes munthu ozindikira bwinobwino amatha kusanduka osazindikira chifukwa choti wakhulupirira zinthu za amene am- amakamba zabodza Mhm. mwakuti mdziko muno inuyo mmakhulupirira kuti ena ake anapita kwina wake kukatenga dengu thumba 50 kg la chitedze ulendo kukadya chitedze inuyo mmene zayendera zinthu kuti anthu amatha kuyendera mabodza kumanamiza anthu cooking propaganda mokuti lerolo simunafike ponena zokuti aa kani zija ankanama kani zi- moti simunafike penepo inu mukhulupirira linali- linali bodza imeneja kuti anthu angagona ndi njala mdziko muno mukhulupirira kuti honourable linali bodza kuti chimanga chidadula kwambiri mdziko muno No, ndi Mu- makambo- mukhulu- ndi mukhulupirira ndi makambo bodza limene tachi- ndi lili makambo zachitedze Eh, koma iku- ikuchoka- Ndikukamba zachitedze. ichoka konseku chifukwa choti ikuchokera ku Ndikufuna kudula kwa zinthu kuti kuti- anthu people are- no yes kudula kwa zinthu ndikuyankhani Mm. mitengo ya zinthu ndikuyankhani koma ndikunena zokuti ngati amalawi tiyambe osamapatsa anthu zinthu chifukwa choti adatinamiza ndiye kuti nkhani tiyambe imene yachitedzeyi kuti mudapeza munthu atanena zoti ndakolola thumba lili apa lilachitedze ndifuna nzikadya chifukwa choti kuli njala koma zinamveka dziko lonse tonse nkuzikamba anthu akamadya nyika timadziwa kuti ayi akusauka ndi amakakumba nyika amakatenga zijani dzokumbakumba dzikhawo zina zotera ine kumachinjiri ndinazionapo mwana atakakumba chinthu kuyesa chinangwa koma kupita kumene kuja afumu anatiuza kuti komatu chimanga timagawa wiki yomwe tinapitanso the other week kukagawanso chimanga koma anawo anatenga dzinthu zawo zooneka ngati chinangwa pokapanga masanje nkukadya zimene zija koma nkhani imene idamvekera anthu panopo kwa afumu yakuti yakuti akudya dzokumba dzakuti dzakuti koma ine ndinapitako kumaloko ndi nkhani yachitedzeyi inuyo olemba nkhani mudzi uti umene munapita nkuwapeza thumba la chitedze lili apa chitedze mumachidziwa inu koma za mitengo ya zinthu ndikuvomereni kuti mitengo ya zinthu all the time idzapezeka kuti sikufikirika ndi wina wake Pamene mukufuna kuti mitengo ifikirike, muyang'anenso mbali ya production ndi mmene dziko limayendera. Mukadzangobwera kuti ayi ayi iweyo wavala izi zimene zinthu zitsitsa mtengo nde anthu agule mwakuti mwakuti because ufuna anthu ativotere, mawa amene amakapikula zimeneziyo sakagulanso ndiye kuti mawa supply kukhala kulibe. Mudzayang'ana njala imene tikupanga panopayi why we have come to dictate price ya zinthu zimene sitinapange produce. Producer uja panopa akulira Kuti bwanji mmene mmakakonza mitengo simunatiyankhule kapena simunatipangire njira yakuti mawa tikuthandizeninso kupanga produce? Atapange produce chimanga ndani panopa? Tell me. And what are we going to have next year? Ndi njala tikupanga. Eh, koma nthawi yanu chimanga chambirimbiri but it was very expensive onabo. Chimanga chambirimbiri icho nde tamvera ndakuwuzani za production Mm. ya chinthu chija. eh? and si kuti fertilizer anali otchipa Fertilizer anthu timagulabe 190,000 170,000 ineyo munthu amene amapanga produce zinthu amayang'ana mmene amapezera zinthu zopangira production ina amene ali mulimi ndikukamba za mulimi ine ku Dedza mukundiona anthu akwathu amalima anthu akwathu amati akalima apeza matumba awo 20 amaunjika potero nkutengapo matumba angapo okuti akagulitse akagulitsa agule fetereza musiye poteropo ndi mbeu iwowo chimene amayang'ana ndi chimenecho ndinakolola matumba 20 ndinatengapo matumba 10 ndakagula ndakabwera ndi fetereza matumba awiri chaka chamawa nditani ndilima today munda wake ndi omwe uja wakololapo matumba 20 omwe aja kuti akabwere matumba awiri afetereza akuyenera kupititsa matumba 24 iwo akolola matumba 20 what does that tell you it means kwa mlimi akuti zimene ndatulutsa munthakamo sizitheka kuti ndibweretsenso fetereza wina muone kagulidwe ka mlimi kameneko Ndiye ngati mukufuna kuti boma mutsitse mitengo chifukwa cha munthu wina amene amakhalako kuti sapanga nawo zolima, musaiwale kuti amene akupanga ulimi uja amaupanga ngati business. Wa business aliyense amafuna kupanga gain. As government ngati mufuna kuti chinthu ichi chikhale ndi mitengo yotsikira, pangani subsidize chinthu chimene ngati mukuona subsidy muikwanitsa kuipanga. Koma ayi, ngati simungapange zimenezo, inuyo lowani into farming yo. Bweretsani ma commercial farms, I mean ma mega farms. pangani empower alimi achoti apeze zinthu zija motsikira mtengo zikatero akapanga produce ndi lower cost zinthu zijaso zikabwera kumsika zikakhalanso lower uh, at a lower, lower price Oh, talking about mega farm imene mwa- mwaifotokoza the idea was brilliant it remains brilliant Chi- chi- chinavuta ndi chani U- u- u- chinavuta ndi chani nthawi yanu kuti no chikanike chinthucho chinthu chinakanika no chinakanika pati no. Chi- chinapanga produce chani chinthu cha onabo mdziko muno Oh. timangochimvatu mukamafotokoza amati mega farm That- Nkhanga that- ang'ono that ang'ono is- Nkhanga that- akuluakulu that is the problem imene mumakhala nayo imene Chi- chi- chinapanga chani onabo Ta- tafotokoza mtundu wa Amalawi umve chidapanga chani mega farm mdziko ndizakupemphani kuti anthu ife tisawathandizire anthu amene amabwera ndi narrative yabodza kuti dzikwerabe narrative imene yabodza nkumanamiza Amalawi Inuyo chaka choyamba atapatsidwa zipangizo asilikali kuti alime, asilikali athu sanapange produce ku minda yawo. Ife nkumati ah, asilikali apanga produce chimanga chochuluka chonchi. They did, right? Sinali ku Malawi komweko anapanga produce zimenezi asilikali athu. Kodi chaka chinacho kuwonjezera amene aja sanakapanga produce chochulukirapo. Ndi ma mega farms aja poyamba anthu aja anali kuti ali ndi minda yawo ing'ono ing'ono. Minda imene ija kuti isanduke mega farm lumikizani minda yonseyi monga ija ya kwa Katunga Maseya sunali munda umodzi minda imene ija ilumikizeni ikhale chimunda chachikulu then mukapange access zipangizo zija ngati munda waukulu as a mega farm muyambe kulima pamenepo akalima pamene pajapo anthu amene aja ndi zipangizo zimene anapatsidwa zija takayang'anani chimanga chimene tinagulitsa timapanga kaya ma 20000 chinalimidwa ndani chinalimidwa by those farmers chinalimidwa by those farmers

zimene ndikufunsa ndi kuti no did- mamega farms are not government did the, the project These were- worked ku malawi kuno these were individuals amene akupanga produce chakudyacho chakudya apanga produce koma nthawi imeneyo ngakhale mtengo wa umene uli mtengo wa fertilizer munaona kuti ngokwererapo chakuma 160000 kwacha today i do not know kuti mtengo uja uli pabwanji koma timatengera cost of production imene ilipo amene kuti apange recoup that cost of production ngati tikufuna kuti pakhale drastic reduction ya mtengo uja pamabwera poti basi government has to move in government has to move in mpaka napitira adzafike pakuti tsono we are producing pa mtengo womvererera bwino umenenso munthu wa- amene sanalime akhozanso kuufikira mtengo umenewo koma if you want to produce zinthu ngati zakudya nde mudzipanga cost of production ikhale yokwera kuti mlimi uja sakapeza cholowa chake sangapangenso produce sizingachitike sizingachitike
well tisunthe kaye pang'ono pa nkhani imeneyi uh, ndikufuna ndikutengereni ku nkhani yokhudza cdf okay. kodi mwalandira ku Mwanduniko sidafikebe palibe amene walandira zoona zake ndizoti palibe amene walandira chimene talandira ndi ma communications ati takapangani ma prioritization takalembani zakutizakuti takhazikitsani komiti yakuti yakuti ande kuboma akuti kukhazikitsa zakuti zakuti koma kuti makhonsolo akuti alandira ndalama kulibe and chimene anthu angadziwe timakamba za 5 billion constituency development fund koma mukapita pa, pa district paja mukamva kuti ndalama imene mukuyiyang'ana ku constituency ndi about 3.6 billion 1.4 billion yo akuidziwa ibwereranso kuboma komwe so tisamakambenso zama 5 billion aja mm. because inayo ndo ndi district development fund because ma 1.4 mukupanga contribute towards the district that 3.6 billion panopo palibe wani kwacha imene yapita kota yoyamba yatha imene ikuti ikhale kuti ndalama yokwana 1 billion 250,000 250 million yaperekedwa kale panopo wani kwacha kulibe Which means olo anakhala kuti mufuna mukagule aliyense mungopatsa constituency iliyonse thumba limodzi limodzi la cement kulibe silinafike.
Mukanakonda chitachitika ndi chani? No, chokonda ndi kuti chikhale chitachitika ndi ndondomeko zake mmene zimakhalira kuti CDF ndalama zija zimatengedwa 220 million ija amapereka a Chakwera m'boma lathu lija 220 ija imapita ku khonsolo kuja kumapeza kuti ku khonsolo kuja phungu amene ali waulesi umakhala kuti kuli ndalama za constituency yake akukhonsolo nkumafika powauza mafumu kuti mafumu kuno kuti kuli ndalama za constituency yanu koma mwina adindo anu sakupanga zinthu mwamachawi chifukwa kuti ndalamazo its already allocated to that particular constituency nde ndalama ikakhala kuti ndiyoti ikagwire ntchito kumenekoko mumayitenga nkupereka kumeneko ndalama zanu zija izi yambani kupanga ma processes anu motsatira ndondomeko izi izi izi koma ndalama ija ili kuti ili komweko zalero nzosinthika Akuti kumene kuja mukapangapanga ndondomeko zija nde akubomawa akusankhireni ma contractor, akasankhasankha ma contractor aja awasainitse ma contract, akawasainitsa akubomawa kunoko alipira ndalama kwa contractor si district iyi ayi. So uh, ujeni eh, sitikupanganso decentralize ma functions amene aja we're not devolving these ujeni kupita ku ma council chifukwa chakuti akubomawa ndi amadzamulipira contractor akuti ma advance aja akamulipira iye uja azikhala akuyang'anizana ndi akuboma kuti ndalama zanga sanandilipire ndiye kuti pa district zikukhala tikuti- tikuyang'ana kuti akuti contractor akuyankhulizana akuyankhulizana ndi akuboma pa constituency ayi ayi akuti contractor akuyankhulizana ndi akuboma mapeto ake anthu constituency akhala du chifukwa chakuti ndalama akuti akuboma akupatsana ndi contractor amene sitingamfunsenso mafunso ayi Now mukandifunsa kuti mmafuna zikhale zitatani Ndondomeko, ndalama iyi 5 billion ya ku Dedza Mlunduni yapita ili ku khonsolo. Ko- ko- komatu akuti ndalama zija mmazipanga misuse ma- ma- maphungu a nyumba ya malamulo thats why boma laganiza kuti yayi zisakhalenso m'manja mwawo No, ndalama zijatu sizimakhala m'manja mwa phungu. Mhm. Zimenezo inu amene mmalemba ndi kuulutsa nkhani, inuyo mukuzidziwa kuti phungu samagwira ndalama. Phungu samagwira ndalama. Mhm. And pano sitikukakamiranso kuti phungu agwire ndalama. Ayi. Mhm. Izi zimenezi nazo anthu akamayankhula zinthu zabodza musamasekerera. Hmm. because akumabwera nkuima mparliament nkuyankhula zinthu zabodza inu nkufikira ayi anena ndi zoona akuti phungu amatenga ndalama amazitengera kuti ndalama chimodzimodzi panopo nkhani njokuti kuli ma constituency development committees ma constituency development committee muli adindo ambirimbiri akudera kuti osakhala mwachita kupangira komiti ya chipani ayi adindo wamkulu wa zamaphunziro wamkulu wa zachitetezo OC wa polisi ameneyo kaya akuluakulu a za agriculture ndi ena otero ali mu komiti imeneyi wa zachipembedzo ali mmene muja Komiti imeneyo ndi imene ikumayang'anira zonse zija nkupanga ati prioritization iyo identification of a contractor sizikuwakhudza kuti contractor akampeza bwanji sizikuwakhudza zimenezo nzopanga akuti kwa DC-ko ndi kuboma koma chimene akufuna munthu akudera nchokuti talemba kuti tikufuna mabridge tikufuna eh, mijigo tikufuna ma school block, tikufuna chipatala zinthu zimene zichitike mwansanga nthawi ikupita that's what we are saying
well uh, tipiteke pa break chifukwa tikuno tikamabwera mbali inayi tikhala tikuwafunsa mafunso ambiri honourable okhudza chipani komanso okhudza iwowa komanso honourable mumakwiya kwambiri nkhani ya black box simati mupita break eh tipita ku break koma ndimafuna tiyambire nkhani imene tikamabwera kuchoka break ayi muyambira ina iliyonse koma tiyambira iyi ya black box. No problem. chifukwa mmaoneka mumakwiya nayo kwambiri no problem ibwera chabwino mm.
tipiteke ku break kenaka tikhala tikubwereranso welcome back this is uh, lab 20 the hot seat imene timakhala tikucheza ndale ndi osiyanasiyana tilinso ndi honourable a uh, moses kunkuyu amene tinawo mtsiku lalero chief whip wa chipani cha Malawi Congress Party anakhalaponso nduna uh, yofalitsa nkhani nthawi imeneno chipani cha Malawi Congress Party chimalamula dziko lino just a year ago itakhala zaka zochuluka kwambiri sate chakuti yezi isadalowa- isadalowe mboma anayipatsa 5 years ngati tonse sidachitenso bwino pa 5 years iyo honourable sidachite bwino kongeresi Can you qualify that? Sinachite bwanji? Si- si- si- sidachite bwino dziko linoli honourable oti inuyo kuchoka pansi pa mtima wanu mumatsimikiza mcp they did better munandiuza apapa musanafike kuno kuti a traffic anakugwirani anakugwirani pamsewu neka pa mu Lilongwe muno yeah, tisa, Eh, ah, mwati sina- you have generalized to say mcp sidachite bwino tandiuzani

In, in, in, in, sinakhalepo msonkhano in, in, I was there I was yeah. one of the uh, journalists amene anafunsako mafunso you were very stressed out moti moti inuyo mpaka panopo inuyo mukamakhala pena mumanena zokuti tinapeza solution ya mafuta koma mafuta pano alipo are you sure kuti nthawi mm.
ya Malawi congress party sitinakhalepo miyezi iwiri miyezi sikisi mafuta kumapezeka and problem inalipobe don't you remember nthawi ya bingu when was that 2011 that's 15 years ago sitinakhale mma queues mumsewumu it is this kind of thinking yomati zoti mukapezeka ndi ka solution ka miyezi sikisi kobwereka mkumati tinathana nazo sitidzatukuka as a country by now you should have been asking questions kuti kuyambira 2011 timakhala mmavuto amafuta chifukwa chake kena kuti kabwereka nkulipira pena pake ah we have stabilized tapitani munkhokwemo mukasuzumire have we really stabilized we haven't kuyankhula kumene kuwina akukondwera kuti ndi mwanena zoti mafuta akupezeka Ko- ko- komano nawo i- inu munati mubweretsa masolution you, you had all the time kubweretsa some masolution zimene munenazi koma kuti I believe 2015 kuti ma conversations ngati awawa azikhala ndi nthawi yayitali yopatsana mafunso ndi kuyankhana Mm. because what you need kuti muthane ndi vuto la mafuta limene limachokera pa unavailability of ndalama zakunja choyamba you have to produce produce and produce so that muzikhala ndalama zambiri zakunja Ngati sitidzapanga ndalama zokwanira zakunja, muiwale sitidzakhala mafuta okhazikika mdziko muno. That will never happen. And tidzazipeza bwanji ndalamazo? Ndi iyi miyala ya migodi tikungopanga mine mosakhala bwino. Anakhazikitsa ndondomeko ya ku mining sector ndani? Si boma lathu. Ngati sitidzapanga produce zinthu zokwanira kumunda, ndimene tikungokhalira pano opanda ndalama zakunja. Anakhazikitsa ndondomeko zabwino za agriculture ndi ndani? Si boma lathu. ndiye mukanena zokuti kodi eh, mafuta amapezeka mafuta panopo sakupezeka alipo pa filling station paja. tinkapita- Koma solution kulibe tinkapita azana anapeza solution Inu- Anapeza solution ti- yanji, timing- Dr. timing ina ikuthawani inu tikupita ku nthawi yovota you expect someone amene akupita kokavota ali pa queue you expect that particular person amene akupita kokavotayo akugona ndi njala kwawo amene akupita kumene koko a- wapita mu shop wapeza zinthu zokwera kwambiri and n- now none of you are coming here and saying okay fine ah, mwa- mwachoka pansi Fo- nkhani mukamba apo ndi amsewu Chimene- Ko- ko- koma zina zonsezi you, you failed miserably that's why malawians they didn't like you simuna ndipatse mpata ndikupatseni zonse ndiye mukanena nkhani yoti aya timing inakukanikani timing zimene amakamba anthu akubawo amanena zokuti uzikhala timing mukhoza anthu kungowanamiza kuti bola akavote we don't do that chimene chinatipoteka ife ndi honesty because timadziwa zoti anthuwo akupita pa mzere inde chisankho chikubwera Tikhonza kupita kuseriko nkupanga ndale kungonamizira mafuta awoneke kuti masiku amene akavotawo anthu akatani akavote while we know kuti that's not a permanent solution. Permanent solution imene tikuyankhula pano wina wake ndi dobadoba mafuta mtengo tikugula 6000, 7000 chifukwa kuti dobadoba waikapo 2000 kwacha yake. Dobadoba waikapo 10% yake ndichifukwa chake mafuta ali pa mtengo umenewo inu zimenezozo simukufuna simafuna kuziyankhula now njira imene mungachite kuti dobadoba achokepo mafuta atsike mtengo abwerere pa 3000 why is mafuta expensive the most expensive mu africa muno chifukwa chani chifukwa cha dobadoba amene tamuloleza abwere penepa nkhani ndiyo kuti pitani mukagule mafuta kwa amene amapanga mafuta doba doba achoka pakatipo ife tikusekerera ife doba doba alipo ndi tumati aya bola achawana achoka bola tabwezera doba doba ayo koma why are they not doing that in Zambia bwanji sakupanga chimodzimodzi mupeza nawonso they are land linked like us bwanji mafuta awo akuchipa bwanji ma, mafuta anali ochipa ku Malawi kuno munthu akamatuluka kuno pita ku Mozambique amatsira mafuta ku Malawi kuno amatsira mafuta kuno kupita nawo ku Zambia ifeyo bwanji mafuta athu ali ali odula pano why is that tangomuloleza doba doba tero mafuta aku- akudula ndalama zikupita kwa anthu ochepa
komano munali muna- munayambisa kuti g to g Yes. koma it didn't work no, eh, I mean, chilichonse chimakhala mpoyambira zinavuta pati kuti no sikuti chinavuta zinthu ja zinayima pamene chisankho chinabwera ome process imene imayambika kwa tinalengezanso kuti okay pano kuti ndi macontract amene akupanga rani amene anthu ena anasainira kuti adzitipanga supply mafuta koma we are switching to g2g and we can't just switch abruptly like that kuti tingoti lero tadula chifukwa awawo ali ndi contract atipitira ku court Koma amene akutulukawo, tiyeni tsopano tiyambe ndi G to G. Tinayamba, inu mukumbukira mafuta amene tinakatengera ku Tanga aja? Why would you go to Tanga nkusiya ma port ena apafupi? We were going that side chifukwa kuti mafuta anali amene tagwirizana boma to boma. Mafuta anayamba kubwera. Kodi mutakhala kuti mafutawo kunalibe koma ayamba nkumabwera nkumati awa ndi otchipa aja, G to G, G to G, kenako nkupitiriza you sustain that. Si bwenzi pano titi takhazikika tsopano. Mhm. it starts pang'ono pang'ono koma tamuloleza dobadoba abwere dobadobayo wabwera ali pakatipa today how much is a liter from 2500 imene inalipo 8 months ago how much is a liter of petrol today
ona uh, kunjako anthu amakudandaula na anthu andale tikuona kuti ngati ndi amene mudaononga dziko funso ine ndikungolifunsafunsa masiku ano chifukwa kuti ndikatuluka ndikatuluka mu podcast muno anthu akamapereka feedback amakhala kuti anthu andale adaononga dziko including chipani cha Malawi Congress Party chidaononga nawo dziko lino chimene chikuyenera kuchitika just in, in a sober mind no- not ngati munthu wandale chimene chikuyenera kuchitika dziko lino ndi chani makamaka do we need a third revolution kuti zinthu ziyambe kuyenda mdziko muno choyambirira tidziyankhana funso limene mwafunsalo in very honest terms anthu anaononga andale mwati anaononga dziko Mm. kuononga umene kotani chifukwa tanena zokuti andale anaononga dziko pokhazikitsa ndondomeko zakuti zakuti zakuti nditi funso lija sindithawa mu context pokupa- pokuyankhani kuti anaononga potani pokhala anthu andale basi anaononga dziko how are you talking about corruption are you talking about ma policies olakwika what is it that you are talking about anaononga popanga chani chifukwa simungangobwera nkuti ah, mudzi munomo afumu anaononga mudzi Ko- Ah, koma onapo uh, timaona mmene dziko limene likuyendera yes. tikapanga compare ndi maiko anzathu mm. kumenenso amene akuyendesa because dziko lino limayendetsedwa na anthu andale yes ndi chifukwa kunena dziko lino anthu kunjaku akuti andaleni mwationongera dziko lino chifukwa kunena kuti tikaona mene zimakhala ngati ndi awina akamana kadziko kanoka akuti we don't deserve to be called a country mm. chifukwa ukaona zinthu zimene zimachitika mkadziko kanoka pena munthu ah komano anthuwa kodi amayenda ngati a Kunkuyu tikudziwa mmayenda kwambiri mwayenda kwambiri mumaona kunja kumene zinthu zimachitikira koma chimavuta ndi patipo kutenga the, the same ideas you know ya wena akamati no buku limene anagwiritsa ntchito bingu kuno kumayiko anzathu lidachita bwino kwambiri buku limenecho kuno pamene ife kunoku sidi- sidaligwiritse ntchito zimene analemba binguzi ena amatero kunja chikutivuta pati dziko lino ona mwina kuyankha kwake tikhoza kunena chonchi anthu akhoza kulozedwa chala chifukwa ti nanga si ndi amene amakhala kuti ndi adindo amene mwawapatsa mphamvu yoti akhoza kutumikirani Mhm. ndi oti chilichonse choyendetsa kaya ndi misonkho ya anthu amene atayendetse ndi amenewo takambapo nkhani za katangale kwambiri amene ndi vuto lathu lalikulu mpaka na lero Mm. katangale wativuta koma pena ndikaganizidwenso kumene kamativuta chifukwa chakuti titakhala tikuganiza mwa straight tidziyamba tayang'ana pamene tagwera kuti kodi tinali pena pake pabwino eh nde tidzikhala desirous of returning to pabwino pamenepo inuyo mutakhala kuti mnyumba mwanu there was a time imene munkadya bwinobwino mmamawa breakfast yanu yabwino zakudya zanu masana zabwinobwino mmatumiza ana ku sukulu bwinobwino kenako zinasintha zinasintha kuti abwera mwina mafumu ena ake alo- alowa mmudzi nkuti ayi damu iri musagwirenso nsomba kapena mitengo iyi musapangenso za milimo ndiye inu kuona "Ah, mmene afumu anatiletsa muja zinthu zathu zasintha Mawa mukadzafuna kuti mubwerere kuti zidzithekaso mnyumba mwanu mudzatani? Simudzayankhula ndi afumu kuti afumu tibwezeretseni damu lija timagwira nsomba, afumu tibwezeretseni kuja timadzala mitengo nkumacheka matabwa, afumu tibwezeretseni kuja timakatenga ngongole. It is the foundations that we have messed up. Taononga nsanamira zathu. Mubwerere zinali pati kuti dollar ndi kwacha zikhale 1 to 1? Zinali pati kuti mtauni mudzikhala ma city bus lines? Zinali pati kuti timange zipatala ma university onsewa zinali patipo timange m1 timange capital hill timange njanje tikhale ndi airline zinali patipo nthawi imeneyo so ngati tikukhala kuti tikulakalaka kubwerera ku zinthu zabwino tiyambe tafunsana mafunso amene zinaonongeka pati analetsera pati afumu kuti tisamakagwireso nsomba kudala ndi mnyumba mwathu tikuvutika kodi ife tinaonongera pati zinthu zimene zija chuma chathu chinasokonekera pamenepo mm. now ngati timati backbone ya economy yathu ndi ulimi kodi ulimiwo unkatani admarc inali yotani alimi amapatsidwa upangiri otani ochokera kuboma amapatsidwa thandizo lotani lochokera kuboma zinthu zimenezozo ngati sitibwerera pa zimenezozo basi tizalephereka nde ife kubwera apo tinanena zoti akuluakulu tikumbukire pamene tagwera remember where we've messed up tikumbukire ma foundations athu tinali ndi ndondomeko zabwino za ulimi tiyeni tibwezeretse mhm. kunali ma farmer club tiyeni tibwezeretse kunali ma mega farms tiyeni tibwezeretse kunalinso agricultural extension services zinali konsekonse tiyeni tibwezeretse zimenezo zinabwerera mu nthawi ya malawi congress party so tachokanso pa mafoundations amene ajawo nde mudzidzifunsa kuti kuononga tikazikonze bwanji kuononga wina aliyense amene angadzabwere to be a leader of this country kaya ndi chipani kaya ndi ndani adzabwerere pamene tinaonongekera Tinkakonza ife magalimoto ku Malawi kuno, ana athu samadziwa. Timakonza nkhale ma wireless ku Malawi kuno, ana athu samadziwa. Timapanga china chilichonse tikupanga import from China today. We were producing those things right in this country. Ana athu samadziwa. Mita, mitengo imene tikupanga import kuchokera ku Kenya kuti kuti kumachokera kaya mitunda ya ku Africa kwina. Anthu amene aja ata- adzamaliza mitengo yathu kuno nkumapita nayo kunjako lero tayamba kugula kumeneko who initiated the plantation yachina uh, kuchikangawo who did that it was anthu kuganiza kuti uko koma tidzale apa tidzikhala ndi izi mutsogolomo tayiwala poti ma foundations amenewo Ah, kunjaku ena amanena kuti akuti ukakhala kuti uli panja Mm. game umayiona bwino kwambiri okay ndikupanga konka mawu amenewa ndi zimene mulankhulazi mukuona kuti mulankhula zamphamvu kwambiri zimene munalephera kuzipanga implement bwino bwino chifukwa chifukwa ona chula apa Ona- ona- chimene sitinachipange ona- mkati yes you you had 5 years yes five years Mm. imene no mukanapanga mukanakhazikitsa ndondomeko mwina even kuika malamulo Mm. oti no ena akabwera Mm. they should just continue from there okay munali ndi 5 years 5 years imene malawi trusted you with 5 years okay tell me mwanena zokuti timaziona tikakhala kunja fuka pamukuiona bwino kwambiri game mwanena choncho tikuiona bwino kwambiri game ndakamba za mega farms tikuiona tili panja kapena kuti mkati sitinaione mkati muja kuti inagwira ngati iyi sidagwire Ndakamba za- sidagwire bwino tukamba- bwino tukamba- iyi inakhala ngati anthu amati inangokhala ngati mbali yongopangira siphon ma resources tizikamba za regularization of the mineral and mining sector tikuiona tili panja kapena tinaiona tili mkatimo kuti ma mine- ma mines athu akhale well regulated let's have a minerals and mining regulatory authority let's have a malawi mining company tikuziona tili panja kapena tinaziona tili mkati misewu imene tinayo timange misewu kuti tikuiona tili panja kapena tinaiona tili mkatimo tiyeni timange njanje tikuionera panja kapena timaiona tili mkatimo we did this thing Chi- chi- chifukwa chabwino chimene anthu kongeresi adzayikumbukire ndi misewu ya amuna njata I can agree with you Ino, that. mukamba za Mi- misewu mi- if at mi- mi- ndinu mayenda mmisewumo mi- koma mi- winanso akukumbukira njanje imene ayima ija wina akukumbukira m1 amene wayima uja wina aku- mulimi panopo akukumbukira mtengo wa fodya mulimi ali ndi fodya akusowa kugulitsa akukumbukira zimenezo mulimi akukumbukira mtengo wake wa zimene amalima kumunda muliminso akukumbukira mwana wa sukulu wa ku yunivesiti akukumbukira upkeep ichi they are remembering all those mwana wa sukulu akukumbukira kuti fees kukweza boma limati ah ya tati tiyambe tadikira oyendetsa galimoto akukumbukira mtengo wa mafuta kuti ah boma ili mpaka ena analivalia dziguduli likufuna kuti lisakweze mtengo wa mafuta inu mudzakumbukira msewu if at muli ndi galimoto muyenda pa msewu amene alibe akukumbukira zimene ndinatchulazi Uh, munachitika ngozi mdziko muno Mm. imene inakhudza uh, anthu 9 kuphatikiza yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Mm. mzimu wa Saulos Chilima komanso anthu ena aja uwuse mu mtendere mukakumbukira mas- maresidents om- o- onse aja uh, nthawi imeneja ndi munthu amene munali munthu ofunikira kwambiri mdziko muno mm. especially pa communication mukayikumbukira nthawi imeneja imakupatsa mamemori a mtundu wanji no ndi nthawi imene imapereka mamemori olakwika chifukwa chakuti that loss ndi ngozi yayikulu inatichitikira ija Mm. kutaya abale amene aja ndi ngozi yayikulu and ena mwa iwo nkuti ineyo nali ndili nawo ku south korea mwina patango masiku ochepa kumbuyo kwakeko nde anthu oti agwirana nawo chanza ineyo ndali munthu womalizira mwina ngati nduna kugwira ntchito ndi the late vice president ndine amene ndinatsanzikana nawo ku south korea kuti akunyamuka adzera ku dubai adzera ku south africa ine tidzakumana kuno ku malawi imene tikubwera kuno zoti zimene zachitika so inali ngozi imene idzakhale yokhudza mpaka kalekale ineyo ngati oyankhulira boma I knew the moment ndinamva kuti wachitika zimene zija kuti tsopano ndayitanidwa ku ntchito ndigwire ntchito imene ndi yoopsa kwambiri imene itutu kupemphero every day kuti ndigwire ntchito imeneyi Mm. sinali ntchito yophweka ndipo ndimakhulupirira sindinamalize kuchita recount kuti tinayigwira bwanji ntchito imeneyi koma timathokoza mulungu kuti anatitsogolera kugwira ntchito imeneyo mumakhulupirira ntchito imene munaigwira bwino kwambiri chimene ndinakatha kupanga mmene ndinakatha kugwirira ntchito imeneyi mothandizana ndi anzanga amene ndimagwira nawo ntchito kuphatikiza inu olemba ndi kuulutsa nkhani ndimakhulupirira kuti tinagwira chimene tinakapanga
Ah, pamakambidwa nkhani ya black box mumakwiya nayo kwambiri ngakhale mmalankhula ine koma zimaoneka kuti imakukhudzani kwambiri nkhani ya black box muneneza kukhudza koma kukwiya eh ayi Si- simukwiya nayo kodi nkhani ah ineyo zinthu zopusa sindikwiya nazo mm. kodi zopusa izizi za black boxes ine zinthu zopusa sindikwiya nazo Mm. kutereko zopusa ndi za oyambitsa zimene zija Mm. mukudziwa kuti munthu amene amayambitsa nkhani yabodza kwa iyeyo okay mwina ndikhoza kupatsani context i can give you a, a, mwina kaujeni ndi kakatali pang'ono koma ndifupikitse kuti munthu amene amakhulupirira kuti ndikhonza kupeza zinthu chifukwa cha kunama munthu amene kwa ine ndi wopusa so zopusa sinkhanizo koma amene amayambitsa zimenezi komano opusa akapanga chinthu chopusa kwa iyeyo kumeneko nkuchenjera wachenjera amene chifukwa ndapanga chinthu ichichi ndanama ndipo ena akandikhulupirira kwa opusa kupanga zopusa nkuchenjera koma kwa ochenjera kukhulupirira zopusa nkupusa kusonyeza kuti anthu amene anakhulupirira zopusazo adapezeka apusitsidwa asakudziwa kutereko inu mukhoza kupezeka mudapusitsidwa na Ko- ko- koma nkhani Osakudziwa.
nk- nkhani imeneyi mukuona ngati anthu adayitenga pati ya, ya black box ndakamba do za munthu wopusa oti anthu anangopeka nkhani amene kwa iyeyo kuchenjera kwake ndi amati ndikapeke nkhani akamaliza kuipeka nkhani ija amadziyamikira kuti ndaipeka ya lero koma chifukwa chani ndiopusa alibe china chimene anakachita kuti apeze ah, mwina score imene amafuna kupeza chifukwa alibe njira ina yopezera mamalikisi amenewo kaya ndi kuntchito kaya ndi kuklabu kaya ndi kuchipani kaya ndi kundale analibe njira ina yopezera score imeneyoyo mm. anati ndipanga zinthu zanga ngati ine opusa ndiphika bodza akaliphika muja bodza lija inu ochenjera mukamaona kumati o oh, ndi bodza ilo nde kuti inu mwakhalabe ochenjera koma ochenjera mukadzangovomereza bodza limene nkuyamba kumayima nalo pa platform kumakuwa kaya ndiwe nduna nkumakuwa kumavomereza zimene nawenso wapusaso kutereku inuyo Hmm, inu munalipo i was having over 50 of you guys mmene makambirana nkhani za ma press conference amene Yeah. aja and ma press conference amene aja amakhala recorded magadget anu mumabwera nawo anu mundiuza kuti zimene zija munafufuta you want to tell malawians kuti inuyo zanu munafufuta mmene munkadzapangira rekodi meme a times anafufuta a zodiak anafufuta achana anafufuta a mibawa onse aja ma journalist 50 aja aliyense rekodi yake mmanja ndi kamera zina live on facebook munafufuta zonsezi aboma kutereku alibe macra imene anakatha kuiuza kuti macra tatipangirani extract chakuti chakuti even if macra writes you today tipatseni chomwe munapanga rekodi tsiku lakutilakuti mukaniza inu mesa akuuzani tikulandani license mutulutsa why haven't you people come to say tinalipo ife ine kutereku anthu amene ndimati mboni zokhazikiratu ndi zimene ndinkayankhula nazo zimene zinkandifunsa mafunso today i conclude munkandifunsa da kuti mm. mundikole because munakanena zoti ah, that question ndinafunsa ndine ndipo anatiyankha mote has any one of you gone to appear before anyone to say ah, akuluakulu funso ilo analifunsa ife tinalipo mm. because inakakhala kuti ndinayankhula zimene zijazo inu munakakhala mutapanga play side by side munakayika kuti unanena izi ukunama lero ukukana koma unanena izi mundiuze ndani amene wapangapo zimene so zimenezi inu sizingakunyanseni O, ndife imakupwetekani kwambiri nkhani kodi sikupweteka Mm.
ine umandipweteka ndi uchitsiru wa anthu
Osati- osati nkhani iyi. Ayi. Chi- chifukwa chifukwa pena pake munthu umadabwa ah, koma mkwiyo umene wa- wa- wa- akugula Ayi. koma imene imakupwetekani kwambiri nkhani ya black box umandipweteka ndi uchitsiru

Bwanji muwauze amalawi chimene inu munamva popeza munalipo when that interview was being conducted. Why don't you turn to the camera tell Malawians kuti akuluakulu ndinalipo ineyo pa ma interviews after ngozi ija. Ndipo funso limene ndinalimvera momo ineyo ndinalimva motere motere yankho lake nali ndipo recording ndili nayo. Why can't you for once? Ngati mumaopa Mulungu, why can't you say lero ndikufuna ineyo ndiombola Malawi from kukhulupirira nkhani zabodza. Why can't you do that? Honorable,

akomiti sanandilembere koma i've been assured kuti ndidzapita ku komiti chimene ndilinso assured ndi chakuti ku komitiko tina- kumene tinkakhazikitsa komitiyi tinagwirizana kunena kuti aliyense amene anapanga appear before the previous commission of inquiry apitanso kuko nde ineyo ndi mmodzi mwa anthu amene anapanga appear pa ina ija ndiye kuzidziwikire kuti ndipitanso ngati angachione in their wisdom kuti ndisapite koma ndikuona ngati sikhala nzeru kwambiri kuti anene zoti ndisapite its good kuti ndipite ndipo ndidzakakamira kuti ndipite yes Mz- mzere wakakamira yeah nanga mesa Why? ananena zoti amene akuona pali choti akaiuze komiti ija akhonza kupita ndi akandikaniza sindidzauzanso kuti mwandipanga gag

iye kom- komano this is what you are saying on camera are you sure kuti ine ndiuze komiti kuti aya ineyo zimenezo ndikuzidziwa mmene zinalili ndiye sindibwera ndikunena kuti amene angapangitse kuti tinene kuti kunkuyu asabwere kapena kunkuyu musapite ndi inuyo munalipo kumene zinkayankhulidwa kutembenukira dziko nkuliuza kuti akuluakulu mukutaya nthawi kunkuyu ananena izi ine ndinalipo ndiye muzindifunsa mfunsa kuti mufuna mupitenso chifukwa chani poti zonse munazimva kale clarify clarity imeneyo amene mungamasulire ndinu chifukwa inu munalipo over 50 of you koma mwakhala chete so you're asking me kuti ndidzapitiranji pamene ndanena zimenezi no so- I'll go okay I'll go chabwino ah, tibwerere ku chipani cha malawi congress party pakatipa pali zinthu zambirimbiri zimene zikunenedwa sindikudziwa ngati mukudziwa kukubwera anthu yayi sitikuwafuna a Chakwera aimenso pa zisankho zimene zikubwerazi zimene zikhale 2030 tikufuna kukhale new blood kubwere anthu ena achiteko kumbali yawo mukamva zonsezi mumazipanga mumazipanga digest bwanji no kumva zimene zija ndi zinthu za everyday ndipo sizinayambe lero sizinayambe lero so kumva zimene zija ndi chinthu chokuti everyday timazimva koma malawi congress party imamangidwa ndi malamulo Basi. so tikhonza kumva lerolo uh, ine nditabwera pano nkhoza ndikamachoka panopo sindikufuna inu mukhale pano antoni akhale pano pa Hot Current achoke mabwana anu anena zokuti "Ah, iwe chifukwa chani Foto unangumupanga feature pa program ndikuti achoke akayang'ane malamulo anu malamulo anu akuti chani zakachotsedwa ka munthu pa ntchito so chimodzimodzi malawi congress party we are an institution timayendera malamulo ndiye olo anthu atakuwa mwa mtundu wanji tikawerenga malamulo basi You still believe a Chakwera akuyenera aimenso 2030. no zimenezozo ndiye nazo timayendera malamulo ife malawi congress party timayendera malamulo basi amene amanena zokuti ayime kuti ndi ndani chimayambira munthu kulakalaka yekha ine ndifuna ndiyime pachisankho munthu ukaonetsa chidwi mufuna muyime pachisankho inu mutanena zoti mufuna mukayime nawo pachisankho cha malawi congress party mupita ku malawi congress party ndiye tikakutsekulirani malamulo Basi. ndiye ngati eh, a chakwera angafune kuima 2030 kapena ngati Amalawi angafune kuti aime 2030 ngati owatsatira angafune kuti aime 2030 i mean they have that right koma kenako tikangowerenga malamulo malamulo amene timawerenga amapanga anthu achipani so malamulo akawerengedwa malamulo aja akapangidwa interpret tikafuna kuti malamulo aja akhale mwa mtundu wina akonzedwe mwa mtundu wina amakonza ndi eni ake a chipani That's what happens in Malawi Congress Party. So Malawi Congress Party is not about wina wake kunena zokuti ah ndikufuna nditaima amene afuna akuti akuti ataima. No, it's about the the laws that govern chipani chonse ndipo kuti malamulo apangidwa mwa mtundu wanji. Malamulo amene aja or kufuna kuwasintha amasintha ndi eni akachipani.

So this word I'm not saying it to Malawians but I'm saying it to you as uh, olemba ndi kuulutsa nkhani mm -hmm. muonjezere apart from ma skills ongodziwa kufunsa mafunso mm -hmm. muonjezere ma skills ozindikira bodza mm -hmm. chifukwa choti dziko lapansi likupsa chifukwa cha fake news anthu akuphana mabanja akutha anthu akuonongana miyoyo ntchito mabizinesi akuonongeka because of fake news and patsala munthu mmodzi amene akhonza kuliuza dziko kuti ifeyo fake news tithana nayo munthu ameneyo ndi olemba ndi kuulutsa nkhani so i'm saying this to you mukamacheza ndi anthu ena alionse inuyo mukhale woyamba kumanena zokuti ife timayima pa ma facts we question on facts ifeyo we get responses on facts if someone comes here and peddles a lie ife we expose those lies It is from that day that this country will begin to heal. The economy is collapsing, crumbling every day. Corruption is growing every day because inuyonso mwasankha kuti ngati wa corruption yo ali mnzanga sindimfunsa mafunso amenewo this country likugwa chifukwa cha wina aliyense mudziloza zala anthu andale koma you are among those mm. that are leading this country to a collapse aliyense mm. aliyense mbali yake wina aliyense wabungwe wa chani even ena mpaka a ma utsogoleri m'maderamu aliyense koma we have a country to build ah, mumakhulupirira kuti congress inaluza chifukwa cha mabodza mdziko muno chifukwa ndiona ngati bodzali uh, ah, likukupwetekani kwambiri kaamba koti muli bodza kwambiri mdziko muno mumakhulupirira kuti mcp inaluza chifukwa cha bodza ndikufunsa nkhani ya bodza eh, ndiyankheni kaye ndisanabwere funso propaganda
ili ndi component yaikulu yabodza so among zinthu zina tinaluza chifukwa cha propaganda ndi propaganda imakhala ndi bodza kwambiri koma tikatengeranso bodza lowauza anthu anthu when you promise people zinthu zimene sungapange poyamba imakhala kuti ndi lonjezo chabe koma lonjezo lija likapanda kupangidwa fulfill zimakhala kuti chifukwa choti anthu omakondana nawo kapena chifukwa ndi anzanu mumakonda kumanena zoti unfulfilled promises lonjezo limene silinakwaniritsidwe chifukwa kuti ndi iwowo ndi anzanu koma kuti muwayang'ane pamaso muzindikira ankanama zina zimene zikuchitika lero sikuti ndi unfulfilled promises bodza tidzakupatsani fetereza matumba 4 nyumba ina iliyonse kodi ndi unfulfilled promise kapena bodza linali bodza tidzakupatsani ana asukulu kungoyambira september mupita ku sukulu zaulere unfulfilled promise kapena bodza bodza inuyo tidzakupatsani 5 billion constituency development fund kuyambira mwezi wa mawa mwezi wa mawa wake uti kodi inali unfulfilled promise kapena bodza bodza so you see kuti tikunena mabodza ambirimbiri mabodza amene ayambira kumbuyo mukakayang'ana manifesto ache zimene anatiuza zili muzikayang'ana page by page mukapeza kuti si unfulfilled promises koma mabodza Ah, nkhani ya mabodza eh, chifukwa ah, eh, munanama mu ujeni ah, sona imene ananena a president ija munadzachuluka zabodza nthawi ina anadzanena achakwera yo- ko- kuti munawerenga kusona imeneyi ndikudziwa mwina wake mudaliso mu komiti so ya sonayo Muli koma nayo. ko- koma mudapezeka kuti yayi kwakuti kwakuti akuti kuli chipatala kulibeko mpaka aphungu ena nyumba ya malamulo muja amayimirira kuti "Ah, kwathu kulibeko chipatala and sona imeneyi inabweretsa debate yaikulu kwambiri mdziko muno kuti koma zina anthu akunenazi kuno kulibeko ku Nsanje kuno zina akunenazi kwakuti kwakuti kulibe ukamba nkhani yabodza tsopano ndakumbukira ndakumbukira nkhani imeneja eh, David- koma tsono kunama David mpaka Lizana- ana to that particular high level nde pitilizani kunena kuti itatuluka sona imene ijayo imene mukuti mwinanso munali mu komiti ya sona which means you are admitting you are acknowledging the fact that kumakhala komiti imene imayendetsa zimenezi nde pitiliza kunena kuti itatuluka sona imeneyoyo Kodi sipanabwerenso statement ina yochokera from the presidency imene musayiwale dala kuti itatuluka koma kunadzabwera statement ina yofotokozera za zina zimene sizinali factual it takes a man to do that limenelo si bodza bodza lili pena paliponse ni, ni mafuna ndingopanga agree ndi eh, eh, sentiment yanu imene ya bodzayo. mutsale mukuwerenga kuti kodi misinformation ndi disinformation ndizosiyana motani China ndi kupanga dala nkhani imene ukudziwa zoti ndi yabodza kuti usokoneze kaganizidwe ka anthu. Chinachi ndi kufalitsa nkhani imene sunayitsimikizire. Amene ukufalitsa nkhani imene sunatsimikizire si iwe wabodza ayi. Wabodza ndi amene anayambitsa nkhani imene ilibe ma facts. So wina amene amakawerenga nkhani imene walemberedwa si wabodza ayi. amene amakawerenga nkhani imene walemberedwa koma sikukamba zonse zimene zili zoona ndiye kuti president sananame koma amene analemba chimene chija anayikamo zinthu zina zimene sizinali zoona what did the presidency do adabwerera nkudzanena kuti koma chakuti ndi chakuti ichi ndatsimikizira kuti zimenezo sizinali zimene zili pa ground kumeneko sikunama Ko- koma anthu amene aja basi adango basi kungowasiya choncho chifukwa Sindinga- sindingadziwe ena they were moved from their offices immediately koma sindidziwa ngati panatsatiranso chilango china mogwirizana ndi ndondomeko zowalembera ntchito after that sona ngati cabinet munakhala pansi kuti ash Ba- ba- but why awawa ana- ana- anaganiza kunama Is it- it- it- it- it was uh, anthu amene aja ndi anthu ochokera ku ma offices amene amakapanga report ku office yayikulu ya cabinet ndekuti kumene kuja mabwana awo ali kumeneko Ndiye ngati analemba zinthu zina zimene nzopanda pake, akalandira zilango zawo kuchokera komweko. Sizinali zinthu zoti zibwere pa cabinet nkumadzaunikirirana kuti akuti wakutiwo analemba motani. Poti chimene analemba chokhudza kaya ndi ku unduna wina kaya nduna wa ine ndiye kuti ineyo ngati nduna yawo ndili ndi kuthekera kukayankhula ndi PS ayankhule ndi amene anapereka information chifukwa chani munapereka information iyi as our submission towards the SONA. Yeah, so zimathera pa MDA level. Ah, mumakhulupirira inali sabotage kapena? somehow. I wouldn't want to say that koma zinthu zambiri zimachitika mukamachita ndale and sabotage is part of uh, mmene zimachitikira mukamakolana ndale zimatha kuchitika zimenezo koma I wouldn't want to say kuti ayi inali sabotage ayi koma anthu aliyense amapanga zinthu ndi cholinga chake
Chabwino Honourable ine ndathokoza kwambiri koma ko- ko- kodi mungopita basi munthu wandale sang- sachoka pamalo ayi ineyo ndichoka

kutiko pa nthawi imene ino munali nduna yazofalitsa nkhani mukuyankhula ndi ine Eh, yes ndikulankhula ndi inuyo pa- you Bwanji did- simunayambire zimenezo eh, kuyambira? eh, you did a great job bwanji simunayambire kuyambira Uh, no, Chifukwa ndiku- kuyambirira ndiku- mwa- ndikunena- mwa- ndikunena- kuyambirira inuyo mwayamba kundifunsa ine muganiza kuti mudagwira bwino ntchito yanu muli ndi yankho no, no you, you did a great, n- not that one you, you, you did a great job osati zinazi Ndiye muna- koma nkhani yonena kuti you were present pa nthawi imene atolankhani amakufunani

munthu akapereka compliment imene anafuna kuipereka nthawi ina yake muzimpatsa munthu compliment ali ndi moyo osakhala zomakayankhula masipich abwino kumaliro si si ndapereka no compliment ndinu munakayambira kuyambirira Iya, iya. uwu ndi Oh. amene kukuyamikani mukagwira ntchito Oh, oh, yabwino. Honourable, Eh, Honourable. I- ineyo ndamene ndasankha kuti munthu apereka compliment amasankha apereka nthawi yanji ah, ndiye inenso ndikuyankhani nthawi inoyo chabwino Inu mudzipereka compliment pamene mwaona zinachitika bwino mudziwayamikira anthu chifukwa inuyonso muli ndi zanu zimene mmachita bwino pali zina zimene mmachita mofoira ndikhozanso kukuuzani pano izi mmachita mofoira eh, zimene mmachita bwino ndikuuzeninso pano izi mmachita bwino Ko- koma ndiyamike you were present pa nthawi imene atolankhani amafuna Mwati- mwati am- am- nino- mwati munene kuti thank you yes Thank you. telekompa tathokoza kwambiri Zikomo. zikomo kwambiri Amenewa ndi mmene tamalizira kucheza ndi Hon. Moses Kunkuyu amene tacheza nkhani zosiyanasiyana mu podcast imeneyi ya Lap 20 This is the hot seat. Dzina langa ndi Anthony Midwa Manda. Ndimthokoze mnzanga Vincent poti anakwanitsa pamenepa kutijambula chilichonse. Until next time, I say bye bye. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.